moni ndine jack ndi nkhani iyi tikubwereranso mu nyanja iti chiyambi chake cha simple koma ndi yofunika chakumwa tatengani chakumwa tenticheze nde tiyambira ndi titanic tinakambapo za titanic iti kunena kuti mu April, Pa 15 April 2012, Titanic inanyamuka ulendo wake oyamba after kungopangidwa kumene. Inali ship yanyuwani. Inanyamuka, inayenda koma inapanga ngozi. Inagunda iceberg inamira. Anthu oposa 1500 anatani anamira anamwalirira pomwe. Inali ngozi yayikulu kwambiri, yoopsa kwambiri mu nthawi imeneyoyo panali pasanachitike ngozi anthu nkufa anthu ambiri choncho nde that's why titanic mpaka pano kwachitika ngozi zambiri zotinso mwinanso anthu ambiri kuposa amenewo anamwalira koma ti- koma nthawi zonse titanic imakhala pamwamba ukamakamba za ngozi zaza mmadzi anthu ambiri amadziwa titanic then nkhaniyi ikutitengera chaka cha 2023 kuti titanic ija tikuziwa kunena kuti inapezeka pansi pa nyanja ili 3820 meters deep pansi pa nyanja pa coast ya newfoundland pafupi ndi newfoundland koma ndi 370 kilometers from newfoundland nde chifukwa chonena kuti anthu akudziwa position yake ya titanic ija zinayamba kupereka nzeru kwa anthu amanyamuka ena amapita kuti akaone kaya amafuna kuti aonerepo kuti patani koma amapita kuti akaone pamene panathera chani titanic nde nkhaniyi mukuidziwa munaimvapo ndi ya titan submersible ya ocean gate imene inamira eh, inali pansi pa madzi koma inamira anyway mu 2023 nde tenticheze Uyu ndi Stockton Rush. Mu chaka cha 2023, Stockton anali ndi zaka 61. Stockton anabadwira banja lolemera kwambiri ku USA. Moyo wake unali wanthetemya. Anaphunzira sukulu yake mosavuta, amakonda kusambira. Ali ndi zaka 12, anayamba kupanga dive m'madzi eti. Kenako Anapezeka kuti ali ndi zaka 18 anaphunzira kuyendetsa ndege, anali pilot. Anapita ku university anamaliza kenako anabwereranso kukapanga masters. Anapanga maphunziro a aerodynamics, zowulutsa ndegezi. Koma anapezeka kuti sanathe kupitiriza kuyendetsa ndege anamupanga anamuletsa chifukwa choti maso ake samaona bwinoyi nde test ya maso atalephera license yoyendesera ndege anamutani anamulanda anayamba ntchito ndi kampani ina ntchito yokhala engineer wa ndege kwa kanthawi kenako anasiya ntchito ija nde mu 2006 anakwera submarine mwachidziwa chimapita pansi pa nyanja chija nde anasangalala nayo kwambiri atatuluka mmenemo anayamba kuona kuti ey izizi i think ndikhoza kupanga nazo ndalama anthu akhoza kukonda kuti adzilowa pansi pa nyanja nde anayamba kuyang'anayang'ana submarine yoti agule nde anapeza kuti ma submarine samagulisidwa chisawawayi in fact alipo anthu ochepera 100 amene ali ndi ma submarine nde panali mkulu wina anali ndi submarine Akuti dzina lake Steve Fossett anayamba kulimbana kumpempha kuti agule submarine yake anamukaniza. Mpaka Steve Fossett uja anamwalira analimbanabe kumafuna kuti agule kuti mwina poti mwini wakeyo wamwalira koma anamukanira kuti no sungagule submarine. Nde anayamba kuganiza kuti kodi ndingatani kuti ndikhale ndi chinthu chopita pansi and chifukwa choti iye amakhulupirira kuti tourism yolowa pansi pa nyanja anthu adzaikonda kwambiri. Nde Stockton anayambisa company yake mu 2009 anapanga ndi nzake ngati partnership dzina lake Guillermo nzakeyo nde anayitchula company yawoyo kuti Ocean Gate yoti azipanga ma submersible opita pansi pa nyanja adzitenga anthu akazungulire pansi pa nyanja atani abwereremo koma angakhale anapanga partnership yawoyo inapezeka kuti nzakeyo guillermo uja anadzidomoka 2013 ananena kuti ineyo I'm out koma kuyambira 2016 stockton anapezeka kuti anapanga chisubmersible akuti komanda wina wake kuti anapanga retire wa mu- mu navy anamuuza kuti ukhoza kupanga chonchi ukhoza kupanga chonchi nde anapanga chi submersible china chake nde anayamba 2016 kumatani kumapita pansi pa nyanja koma malo ake samapita oopsa kwambiri koma pansi pa nyanja ndi pansi pa nyanja nde kuyambira 2016 koma olo zomwe amapanga akapita pansi pa nyanjapo anthu amene amapita naye samakondwa nazoyi anapitanso mu 2018 anapitanso mu 2021 Nde Stockton atakhala anayamba kufufuza kuti kodi chifukwa chani business yopita pansi pa nyanja siyiyendayi. Nde anapeza kuti ndi chifukwa chonena kuti anthu amaona ngati panja pansi pa nyanja ndi poopsa. Nde kwa iyeyo amazitenga kuti anthu mitu yawo sikugwira kumaona ngati pansi pa nyanja ndi poopsa. Akuti chizungu chake ananena kuti it was understandable. but illogical. Ndipo mpakana ku USA ko kuli malamulo, lamulo lina amati Passenger Vessel Safety Act ya 1993 yomwe amaletsa amachita amachita regulate ndi kuletsa kupita pansi pa nyanja kwambiri, anayika malire kunena kuti ma vessels kapena nena kuti dzinthu zimene zima submersible chani zolowa pansi pa nyanja zizikhala ndi malire ndi zimenezozo Stockton zinamtopesa kwabasi. Amanena kuti zopanda pake akuika pamwamba kwambiri kuteteza miyoyo ya anthu kusiyana nkunena kuti ayang'ane zinthu zomwe zingatukule bizinesi yolowa pansi pa nyanja. Stockton ankauza anthu kuti anapanga ndege yekha, eti anayipanga ndege ndipo wakhala akuiulutsa ndegeyo kwa nthawi yayitali. Nkhaniyo mpaka lero ndiyoti inalibe umboni wina uliwonse. Submersible yawo yoyamba amaitcha Antipodes yoti yokweranso anthu 5 anangoigula ngati ya second hand ndiyoti inayamba kuyenda kuchoka 2010 mpaka 2013 nthawi yomwe nzakeyo anatani anadomokamo nzake anafotokoza kunena kuti anthu amalipira nthawi imeneyo passenger mmodzi amalipira 7,500 kapena 40,000 dollars malingana ndi kumene akupita. Mu 2013 Stockton anapanga decide kuti apange yawo submersible yoti achite kupanga okha nde anayamba kupanga submersible amaitchula kuti Cyclops 1 nde nthawi imeneyo nzake uja anadomoka chifukwa choti akuti mapangidwe ake samaziona bwino iyi zinthu zake nde Stockton amanena kuti akuthandizidwa ndi University of Washington komanso ndi a kampani ya Boeing awo opanga ndegewo. Ngakhale a kampani ya Boeing ndi a University of Washington ananena kuti sakudziwapo kanthu, sanathandize china chilichonse, anakana. Nde submersible yo anayipanga ndi carbon fiber, chi chakumbuyo kwake anachipanga ndi carbon fiber ngati kuti zija zimakhala ngati chakunja kwa ndege chija kaya ngati chitsulo chake ngati mmene imafilira galimoto mukayigwira galimoto ija ndi mmene amadzipangira. Anamaliza kupanga Cyclops 1 mu 2015. Carbon fiber amapangidwa ndi ma atoms a carbon, ma long chain a carbon. Mu 2016 anayamba kupanga Cyclops ina amaitcha Cyclops 2, submersible ina imeneyo, nde anapezeka kuti anaitanitsa titanium, anayambano kuphatikiza, amapanga ndi carbon fiber imene amapangira yoyamba ija koma anaphatikizanso titanium. nde anaisintha mu 2018 dzina cyclops 2 ija kuisandutsa kuti ikhala titan anayamba kuitchula kuti titan nde atamaliza kupanga stockton anaitchula kunena kuti inali amazing engineering feat ndipo ananena kuti cholinga chawo nchoti idzipita pansi pa nyanja 4,000 meters. Ndipo plan ya Stockton inali yonena kuti akamaliza kupanga Titan yo apanga Cyclops 3 ndi Cyclops 4 yoti izikapita pansi pa nyanja izikafika 6,000 meters. Sono Titan anayipanga ndi titanium ndi carbon fiber ma materials amene anagwiritsa ntchito pamene ma submersible onyamula anthu amapangidwa kugwiritsa ntchito zitsulo kapena tinene kuti metal pressure vessels zonena kuti nanga si chinthu chikalowa pansi pa madzi paja pressure ya madzi imakhala ngati kuti madzi aja akukufinya ukamapita pansi kwambiri umafinyikano kwambiri kwambiri kwambiri eti nde zinthuzi anazipanga kuti zizitani zizitha kukhala ndithu kuchita withstand pressure nde zitsulozo zimathandiza kuti zizitha ku matchana ndi pressure ya, ya madzi nde mu Titan sanaike chinthu cha pressure ya madzi chimene chocho anaika zinthu zina zogwiritsa ntchito titanium ndi carbon fiber yo nde a Boeing wo ngakhale sanapange nawo ntchito kwenikweni anapanga recommend kuti ah, mukonze izizi anauza zinthu zambiri zoti akonze koma Stockton anali munthu osatsutsika osauzika samamva za wina aliyense amanena kuti anthu mmaonjeza kwambiri kumangoti safety safety chilichonse safety eh, human safety zachani akuti ngati mufuna kukhala otetezeka Mudzikhala osadzuka pa bedi, mudzingogona tsiku lonse. Pa bedi panu mpamene mutatetezeke. Koma mukatuluka panja, mukhoza kukumana n'china chilichonse, zimene amayankhula ndiye iyeyo. Akuti anthu musamakhale kudandaula, tazingopangani zinthu tione kuti zikhala bwanji. Anali wamakani kwambiri. Zonse zomwe anamuuza sanatsatire, amangophwanya malamulo ndipo amachita kunyadira kunena kuti ine ndiye malamulo ndimaphwanya. Titan-yo imayenda ndithu kumapita pansi pa nyanja, koma kangapo konse inapezeka kuti inawonongeka. Ndiye anapeza kuti anayisintha kuyikonzanso chani itawonongeka. Inali ndi mavuto ambiri ndipo aliyense amadandaula kuti koma anthu inu muphetsa anthu. Mukuyendera chinthu choopsa kwambiri, mukhoza kuphetsa anthu koma Stockton zonsezo analibe nazo ntchito. Sono mmene anawapangira ma submersible saima paokha, sali ngati submarine yoti imatha kuyenda yokha mmadzi muja ndikulowa pansi ndikutuluka yokha. Submersible imayenera kutengedwa ndi boat ina kapena tinene kuti anchor boat or ship ipite pamalo pamene akufuna kuti apite pansipo ndikuilowetsa pansi. nde ipita pansi. Nde imene anayipangira olo mkati mu makhalidwe ake odabwisa dabwisa eti ungokhala ngati kuti wangokhala mu chipayipi. Ena akhala mbali iyi ena akhala mbali iyi muziyang'anana. Chochitira control chake kukhala remote control ya ngati ya ma game ngati ma Xbox. Kwina kukhala chi window choti adziona madzi aja adziona kumene akutani kumene akupita. Anthu aja akalowa nkuwatsekera kutseka kwake kuchikiya. nkuchita kukiya ndi ngati ndinganene kuti machani misomali dzimisomali dzikulukulu dzimanati zoti akukiirani okiyayo akhale wapanja ali panja ngati kuli kutuluka ndi kutinso achitenso kutani kumasula zoopsa olo kuyankhula chonchi ngati mbaninge ndiye stockton anapanga chiganizo chatsopano chonena kuti apite akaone pamene pali titanic titanic inaamira 1912 ija nanga si aliyense akudziwa osati aliyense nanga si panadziwika pamalo amene ili eti nde anaona kuti akhoza kutani akhoza kupita kukayiona nde ananenerera bwino kwambiri marketing yake kuti tiyeni tikaoneni tikaoneni nde anapezeka kuti anachita convince anthu wonena kuti olemera koopsa enawo mabiliyoneya kuti atani apite Anthu ake amene anavomera kuti apita anali iyeyo mwini wakeyo Stockton Rush ananena kuti apita nawo. Billionaire wina amene anali ndi ma citizenship awiri yemweyo pa wa ku Pakistan yemweyo British Shahzada Dawood wa zaka 48 ndi mwana wake mnyamata Suleiman Dawood wa zaka 19. Suleiman yo sankayenera kupita, amayenera kupita ndi mayi ake. Amapita abambowo, a Shahzada wo ndi akazi awo. Koma Suleiman akuti anakakamira. Anavuta kwambiri kuti ndifuna ndikaone ndine. Mpaka mayi ake anasintha kuti okay chabwino pita ndiweyo. Ndi winanso billionaire wina British, Hamish Harding wa zaka 58 komanso akuti Titanic expert Paul Henry Nargeolet wa zaka 77. Anthu 5 wo ndi amene anasankha kuti apita. Anthuwa amalipira 250,000 dollars fees yoti apite akaonere chani? manda anzawo chifukwa nanga tingati chani pali titanic poti ndi manda oti anaferapo anthu ambiri mizimu ichulukirenji pamene yoti upite uzikanena kuti ukayiona eti koma ndi chimenecho china chisankho chawo ndi ndalama yawo koma akuti masiku angapo before ulendo wawowu titan inanyamukanso inapita pansi koma inatenga ma passengers ena inapeza kuti yaonongeka pansi paja mpaka analuza communication amakanika kuyankhula nawo anthu zinali zoopsa yeyeye zatanizati koma anazipanga hush hush musaulule musakhale musanene kalikonse mukanena kanthu mapasengers awawa andalama kwambiriwa atitani atithawa muganize anthu folo alipire 250000 250000 kuchiphulatu nde amaona ndalama yokhayo akutinso after kuwonongeka pamenepo anapeza kuti akwanitsa kuitulutsa titan ija koma sanayikonze sanapangenso maintenance anangoti ayi tiyeni tipange zoti chani tizinyamuka mawa nkuja uno titan inali yayitali 22 feet ndipo pa 18 june 2023 anthu onse aja 5 anakwera Titan anaiika pa Polar Prince, boti yomwe inanyamula Titan ija. Anawalowesamo anthu aja mkati, atakhalakhala adawatsekera, anakhomerera pokhomererapo ndi chitsulocho kuti anthu aja alowa akhazikika akudikirira kuti akatani akaone Titanic. Itakwana nthawi anachiponyera chi Titan chija m'madzi. ndipo chinayamba kulowa pansi amapangana mameseji amalembirana mameseji kumawafunsa kuti zili bwanji ndi anthu amene anali pamwamba pa polar prince paja ulendo wopita pansi kuchokera pamwamba pa madzi pamene anali kukafika komwe kunali titanic m'madzi muja umayenera kutenga 2 hours koma chimene chimavuta chinali chonena kuti network simagwira aja alowa m'madzi aja amati akalandira message kumatumizidwa ma message ali pamwamba pa, pa, pamadzi paja anatumiza message koyamba kunena kuti mukuiona ship iyo pa display akamayang'ana madzi kumaona zoti koma anthu aja message samaitana sama pamatha kutenga 15 minutes asanayankhe komanso mayankhidwe ake samaonekanso bwinobwinonso ayankha lost system and kenako kuwafunsanso kungoyankha yes 10:15 am mamawa anangoyankha kuti all good here eh, 10 the- the- imene imati 1047 atafika 3350 meters deep and pressure yapansiyo inali 4900 pounds per square inch sitiyamba kufotokoza za pressure tibalalisana komano chodabwitsa chinali choti akuti titan ija inayamba kudropa maweti nde apopo zinali zodabwitsa kuti akudropa maweti kenako signal inatayikaso atangonena kuti anangotumiza message yoti dropped two weights kutanthauza kunena kuti adropa maweti kenako signal inathawaso samachitaso reach kenako 10:47 32 am anayamba kuwasakasaka sunday 18 june 2023 anaona kunena kuti anthu aja sakutiyankha patenga nthawi pamene anayamba kuwasakasaka kenako kuyamba kulengeza kuti ah, pali vuto eti anasakasaka tsiku lonse mpaka na linapita kunada kucha pamene I think nkhawa no zinakhala kuti ah, mpaka na tsiku likudutsa anthu ali pansi akutani e, apo tsiku limene linali pa 18 juni mpaka na 19 20 21 22 tonsefe tinali tikumvetsera kuti akuti zili pati zili pati edi kenako pa 22 thursday ndi pamene anazalengeza kunena kuti chani apeza no zidutswa pa 1600 feet and zodabwitsa kwambiri zomvetsa chisoni kwambiri zinali zonena kuti anayipezatu ita- inafikatu kumene kunali titanic eti just 500 meters from the titanic mpamene anapeza titan anthu onse mathero awo pa- anali amenewo nde anapeza kuti chomwe chinachitika chinali chonena kuti ah, inachita implode nde zochita implode ndi zija timanena za pressure zija kunena kuti mmene amapitirira pansi pansi nkona amaletsa kunena kuti osamapita pansi kwambiri pokhapokha chinthu chimene mwakweracho chikhale chonena kuti chikutsatira malamulo onse ne stockton amathawa malamulo amangopanga zizake zake nkumapezeka kuti akuzemba penanso kaya tingati ndalama zimamuthandiza chifukwa ina akanamangidwa nazo kalekale zimenezo amatani amazemba amatani nkumapezeka kuti akupangabe zimene akutani akufuna kuika miyoyo ya anthu pachiswe anthu asamadziwa ayi kunena kuti nzoopsa choncho koma akuti anawasayinisa mafomu pa mafomu anasayinapo ananena kuti tikuziwa ndipo tikuvomereza kuti zomwe tikupangazi ndi zoopsa komanso ananena kuti anasayinitsa katatu kunena kuti tikuziwa kuti zomwe tikupangazi tikhoza kufa nazo katatu anasayiniradi anthu aja ndikukwera nkupita pansi paja nde akuti chifukwa cha pressure mmene imapita pansi kumapita kumapita komanso sayiwale kunena kuti anayipanga ndi titanium ndi carbon sanayike zitsulo zomwe zimayenera kuyikidwa kuti zizipanga withstand pressure yambiri ya madzi nde pressure ija imachuluka kwambiri akamati akamapita pansi akamapita pressure ija imachuluka ngati kuti chikuchita chikufinyika ndi anafika anapeza kuti afika pa depth kapena ndi kuti afika pa level yonena kuti basi madzi aja pressure inachuluka kwambiri ndi chinangobulika kuphulikira mkati osati icho chokha koma ndi anthu omwe anakhala ngati athudzuka nthawi imodzi akuti imfa yake sikuti inali yotenga nthawi inali ya nthawi imodzi kungothuzuka kungophulika zoopsatu chifukwa chofuna kukaona manda nde akuti stocktonyo mkazi wake pa iye anasiya mkazi ndi ana awiri mkazi wake agogo a agogo ake anaonera kuti nthawi yomwe titanic yeniyeni imamira anali mmenemo ndipo anamira nawo agogo akazi ndi amuna omwe anafera patiwo pamenepo ndiye kaya chidwi chochoka- chinachokera pamenepo sizikudziwika koma panopo ayamba milandu yonena kuti eh, chinthuchi sichimayenera kukhala ndi m'madzi momwe chinali chinthu chachabechabe chosapanga bwino inali death trap inali nthawi chabe yonena kuti tsiku limodzi chichitani chibulika chiphulika ndipo chivulaza anthu zimenezozo amadziwa ndithu nde apa pamene akukhala ngati akupanga milandu akuyang'anayang'ana kuti zinalakwika pati ayamba kunena kuti uyu uyu anapha anthu chabe kuti anatani nayenso anafa nawo koma bwezi atazengedwa mulandu wokupha ndithu kampani yakeyo inatsekedwa ocean gate angakhale pali anthu ena ayamba kale pano akuti nawonso apanga zawo afunanso atani apiteko pansi pomwepo iwo akuti apambana chifukwa choti aona zomwe anzawo analakwitsa iwo wakonza sapanga zomwezo chili mwa munthu nchovuta kumvetsa koma imeneyi ndi nkhani ya ocean gate titan submersible ndi mmene ineyo naimvera awa ndi mavidiyo amene atulutsidwa amene anayipezera titan pansi pa nyanja idzo dzinazo ndi dzimashini dzogwiritsa ntchito remote control